e bolo ko parce que k'e ka famille ye ne dɛmɛ n ka baara sɔrɔ k'o b'a to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ diɲɛnatigɛ la k'a sɔrɔ n ma n sara u la wa haminanko min b'i la i b'a fɔ a la ka miseli turu a la cɛ b'a k'i ye kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ ne kun ye Sarata de maminɛ e ye n'i ye muso in furu n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔnɔ Ne de ye Zena ye n fiyanse Abudɛli san duuru kanu Abudɛli n'a somɔgɔw b'a fɛ ka ne layɛlɛ yiri kan k'u b'a ju tigɛ ni ne ye ne bɛ Abudɛli a lasigi a sentigɛ fila kan k'a jira a la ko diɲɛ tɛ to bolokoli ma a bɛ ne de ta soit min dira a ma a b'o de bila soit ka ɲɛnamaya b'a kɔfɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ abudala bɛna dɔ nɛnɛ nin bɛɛ la hali o abudɛli yɛrɛ a bɛ pilasi o pilasi la ko ne fa ka laɲini de y'a to n'a y'o pilasi sɔrɔ a bɛ nin fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ ne fa de y'a to a ye nin bɛɛ sɔrɔ mɛ Abudɛli tɛ n b'a sigi a sen tigɛ fila de kan a tant que ne fa ka wari bɛ yen wari bɛ ne fa bolo Abudɛli tɛ a bɛ sigi a sen tafara fila de kan k'a sigi a filanw b'a dɛmɛ dɛmɛ kare kun na fo diɲɛ ka yɛlɛ a la dɛ fɛn fɛn y'a ye yecogo ɲuman na fo a bɛɛ ka tila ka dɛmɛ don a ma a taatɔ ye ji nɔgɔ kɛ mɔgɔ minnu kan mobili la fo olu ka saraka d'a ma a tant que ne balolen bɛ dugukolo kɔ kan kɛra directeur des ressources humaines de y'i fa ka entreprise la ne tun bɛ e da e kɔnɔ da u ɲana yɛrɛ de mais a b'a fɛ k'i i nommer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin bɛɛ kɔfɛ ah bon a y'a fɔ dɛ a y'a kuma fɔ n y'a ŋunuŋunukan mɛn ani mama da mais n y'a mɛn u da ma a m'a fɔ n ye fɔlɔ dɛ ah, o ye kibaruya duman ye ni baara de kɔni b'a to a bɛ poste di an ka taa sanfɛ ne bɛ nin baara in kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan a yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan merci beaucoup an b'a kɛ cogo di i bɛ tila ka passer sɔn o sɔn ka diya ye kosɛbɛ an ɲɔgɔn an baro caman ko la

Mali bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ a bɛ cɛ fini kala a bɛ muso fini kala a ka fini bɛ se a ka jamana bɛɛ ka fansi a ka i ka a ka i a ka jamana bɛɛ mɔgɔ tɛ kala la création da a bɛ fɛ ka mɔgɔ la ee kɔmi i ye baara kura daminɛ i ka to ka sisi dɔn a bɛ na ni fini bɛ sisi an bɛ bɔ da la ye

ne kun kɔnɔ min bɛ ka mariage bila retard de n'o bɛ baara ko ye pɔ a y'o bɛɛ ɲɛnabɔ Zainab a bɛ n hakili la wa ko mɛɛnta tɛ tuguni an ka mariage yɛrɛ mana kɛ yɛrɛ Wa a bɛ sɔn kɛ DG ye entreprise DG ne kɔnɔ dɛ, unhun, ah bon? unhun, d'accord a bɛ n kɔnɔ nka n ka musokɔrɔba fana ko n ma ko n ka taa bɔ a ye village la bon ne kɛlen bɛ k'o programmer nin week-end na N'a tɛ k'i ma baasi ye i bɛ se k'i labɛn nin week-end na an bɛ taa bɔ a ye n bɛ profiter o la n b'i présenter a la Abdel tagali ka di ne ye mais n cousine Kadi ka mariage bɛ yen ne tɛ se ka taa D'accord o tɛ problème ye n kelen bɛ taa i y'a mɛn n'a kɛra cogoya min ni n seginna ni programme ye min ye an tɛna n'o fɔ ɲɔgɔn ye inchallah i ka nin te diyara dɛ diyara sukoro b'a la mhm. ah n ka telefɔni di yan a tigɛra dɛ Ni mana i kɔni ko ja a to yen na sa o to yen cogo di ni mana in kɔni bɛ tigi dɔn ne nɔ wa o ye ci i tɛ taa baara la de

Aa di kuraji ale de bɛ to ka ci misɛnnin ninnu kɛ ma ko baasi t'i la baasi foyi t'a la ayi a tun kɛra fama dɛ ni ne tun e wele e tun tɛ na dɛ ka taa duguba kɔnɔna diya i ye ka tɛmɛ burusi kɔnɔna kan i m'a dɔn o man ɲi sa walayi i ɲɛnafinba de tun bɛ ne na Mɛ i b'a dɔn duguba kɔnɔ baara sɔrɔko ka gɛlɛn i bɛ dossier déposer u bɛ layidu ta i ye i b'i sigi k'a makɔnɔ finalement a tɛ abouti foyi la a ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye parce que aw ka baara in fana filɛ nin n'o kɛra o fana b' anw fana dɛmɛ yɔrɔ dɛ awɔ wala Wa ni baara ma sɔrɔ an bɛ fɛn fitinin fitinin minnu kɛ an bolo fɛ o de fana bɛ se ka ci ka na yan nɔ aw bɛ dɔɔnin dɔɔnin min sɔrɔ Bamakɔ yen o fana bɛ anw fana dɛmɛ yan aw fana tɛna aw tɛ kɛ yan fɛ koyi parce que anw bɛ yan nɔ kɔnɔnin kasikan ninnu ni fɛn ninnu Olu de fana bɛ anw ɲɛnajɛ kɔnɔ kasi n'o ye hɛrɛ de ye o fana ye tiɲɛ ye i ka kuma ye tiɲɛ ye soli ka wuli ka kɔnɔ mankan mɛn ya yan sumannen don cogo tiɲɛ na o ye tiɲɛ ye ni wari bɛ ɲɔgɔn ka to ka nin da yan nɔ banna o ye tiɲɛ ye halisa Ala ka baaraw yiriwa aw fana bɛ sɛgɛn sira in jugujugu a man nɔgɔn a ka gɛlɛn dɔɔnin sira a man nɔgɔn Ee i y'a ye funteni ee Burama so ta i ka taa ji bɔ kɔlɔn na i ka n'a di i bɛnkɛ ma aa Bura a fana kɛra kamalennin ye dɛ a kɛra kamalennin ye koyi Bura t'i tɔɔrɔ yan dɛ ma ee a bɛ kɔlɔkɔlɔ tɔɔrɔ de da la n ka warimisɛnni fɛn o fɛn bɛ portefeuille kɔnɔ a b'a bɛɛ ta o fana ye tiɲɛ ye mɛnɛ e an bɛ warimisɛnnin ninnu mara olu de kama ma a bɛ kɛ cogo di kɛra kamalen ye n'a b'i dɛmɛ ka na kɔni mana kɛ cogo o cogo an bɛ fɛɛrɛ kɛ wa a fana bɛna taa duguba kɔnɔ Abilayi n'i y'a ye ne tun wele ne m'i wele baasi yɛrɛ la ala kana kɛ baasi ye ne kun mago bɛ mɔden dɔ la mɔden dɔ bɛ n bolo o ye ne balimakɛ mɔden ɔ ni ne yɛrɛ kun sera ka n mɔden ye n ɲɛ na tiɲɛ na o kun bɛ diya ne ye dɛ Abilayi maa o kuma na burama tɛ mɔden ye burama ye ne mɔden burama ye ne mɔden ye fo ka su ko ka dugu jɛ mɛ ne kun kan bɛ e Abilayi yɛrɛ de fɛnɛ ma a faamuna ma mm-hmm. ne tun m'a ɲɛ f'i ye mm-hmm. nka wari y'a da fili sa boyisa an b'an ka mɔgɔ sɛbɛ kuma na wari ka d'i ye kojugu bura na na file ye joli ɔ bi naani filɛ nin wari dɔrɔn de ka d'a ye ma e mɔden tɛ e cɛ tɛ yan n cɛ don a bɛ n tɔɔrɔ kojugu n y'a f'i ye cogo min na n yɛrɛ tun bɛna na ni dɔ ye ka na a présenter la yan nɔ malheureusement a occupelen tun don nin weekend in na a ma se ka na mais ni n taara ma ne bɛ n ka muso furu fɛn bɛɛ sigi sen kan ni ala sɔnna a ma a tɛ kɛ baasi ye k'a na bɛ dɛsɛ eh ablaye kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ ne tun ye sarata de maminɛ e ye sarata bɛ burusi kɔnɔ yan nɔ a bɛ ne ka ko bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ se n ladon cogo la eseke bamakɔkaw bɛ na se ka bamakɔka den bɛ se ka na ne ladon i b'a fɔ o cogoya an bɛ don min na ko bi burusi kɔnɔ den ta ka taa n'a ye duguba kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ ne ye sarata ye cogo min na kɔni den ladamunen don nka ne bɛ ka min f'i ye ne fana ye n kan di dɔ ma a mɛnna dɛ ah, ne fana dun ye sarata maminɛ e ye a mɛnna e bɛna sɔn k'a fɔ k'e bɛna ne janfa ka n sigi malo kɛnɛ kan o fana ma ɲi dɛ ma n t'i malo n t'i sigi malo kɛnɛ kan mɛ ma ne ye n kan di min ma san joli joli o fana ko bɛna kɛ cogo di ɔ bɔn e ba min fana ye ne fana ye n'a fɔra ko ne fana ye sarata maminɛ e ye sarata bɛ ne bolo yan a mɛnna ale bɛ ne ladon cogo dɔn sarata kɔni diyara ne ye ne k'a maminɛ i ye ne ye sarata maminɛ i ye Nka ma minɛn dɔ da jɛgɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔn o diyara n ye e ye ne woloba de ye o ye tiɲɛ fɛn min ka di i ye o ka di ne ye sufɛ o ka di ne ye sɔgɔma san kɔni ni n seginna ka taa bamakɔ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin résoudre cogo min na I dun b'i jilaja i k'a lajɛ dɛ. Ma ni n seginna n b'a lajɛ sarata ninnu fana filɛ nin n'a y'i diya a bɛ se ka taa waati kɛ i kɛrɛfɛ a bɛ se ka na waati kɛ o fana bɛ se ka kɛ o o kɔni ye idée ɲuman ye jɔn k'ala o ka ɲi a zina fana bɛ bamakɔ ne ye n kan d'a ma ma hali ne ka baara sɔrɔ sisan Zinabu fa ka cɛsiri ne bɛ ka baara kɛ zinabu fa ka baara yɔrɔ de la ni n nana nin musofuru kuma fɔ a ye a bɛ gɛlɛya dɛ e bɛ baara kɛ zinabu fa ka baarakɛyɔrɔ de la o tuma na e ye wari fusaya n'i ba ye tiɲɛ don i bɛ baara la i bɛ ne dɛmɛ mɛ musofuru in fan fila fɛ e fana k'a lajɛ Ni sarata i sarata kɔni diyara ne ye n t'a fɛ i ka n malo ma n y'a mɛn ni n seginna ka taa a bɛ ɲɛ cogo min na an b'a kɛ ten n'ala sɔnn'a ma inshallah i ka o kuma diyara n ye

Ee i b'a dɔn sira in na rezo ko porobilɛmuba de bɛ yen nɔn kabi sɔgɔma n bɔra rezo tun tigɛlen don trajet bɛɛ la rezo tigɛlen don ɔ ne ɲuman nana mɛ sɛgɛnnenba de ma ne yɛrɛ bɛ salon na ka n kun labɛn ni n tilala n bɛ na de ee e bɛ ka na yan awɔ bon est ce que i t'a to a to sini an bɛ bɔ n ma- ne yɛrɛ magoba de b'i la quoi n mago b'i la kuma dɔ la Hmm, o ka di Mm, Hmm? bon n mago b'i la a ka di n ye an ka kuma yɛrɛ de Wala sini n b'i wele wala an bɛ en tout cas an bɛ bɔ an bɛ taa restaurant na wala kɔmisa an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye mɛn OK allez bye Eh, ne bɛna nin fɔ nin ye cogo di a dun tɛ ɲɛ fɔli kɔ dɛ Cɛ ye mɛnyara mɔgɔ ka ji kun kadi to ka di dɛ mɛ e yɛrɛ tun tɛ ka walawala n taara dɔn min b'i la nin t'i cogo kɔrɔ ye dɛ mun an bɔra kabini heure jumɛn ka taa an balade ka taa restaurant na ka fɛn bɛɛ kɛ I ko kuma b'i bolo i bɛna a fɔ n ye mɛ i tɛ se ka kuma mun b'i zɛnɛ ne de tun y'i wele ko n b'a fɛ ka kuma f' i ye nka kuma in gɛlɛya kama n dɛsɛlen don k'a fɔ a bɛ kuma fɔbali tɛ yen a fɔ ni kuma jugu tɛ Zenɛbi ne n'e bɛ ɲɔgɔn kɔ ɲinan y'a san joli san duuru imagine san duuru kɔfɛ ne n'e ye projet caman ta ɲɔgɔn fɛ ka furuko projet fɛnɛ tun b'a la abudɛli i bɛ fɛ ka mun de fɔ Zenɛbi ne somɔgɔw de filɛ nin ye ka ne wele ja ko depuis ne denmisɛnninma k'u ye muso maminɛ ka bila ne ɲɛ ko fo ne k'o muso de furu sisan est ce que fa t'i la abudɛli e bɛ fɛn fɛn la ka baara sɔrɔ ne somɔgɔw hali i bɛ mobili min kɔnɔ ne somɔgɔw aa bi de sera k'e somɔgɔw bɛ ka muso d'i ma Zainab, n faamu sa. N ka bolo, kana maga ne la, kana maga ne la. Mais Zainab, i tɛ se k'a faamuya ko famille ka ko don. N t'i lamɛn, famille n t'i lamɛn, n t'i lamɛn, famille ma e ni ne ɲɛ jira ɲɔgɔn na, ne y'e kɛ fɛn ye, famille b'o dɔn ko ne de y'i kɛ fɛn ye o, mais bi de sera e bɛ na ko e ka muso furuko kuma k'e b'o fɔ ne ye.

fɛn bɛɛ fɔ fo muso furuko n t'i lamɛn fo n su f'i su n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ladon n b'a n b'a bɔ baara la Zeneb a tɛ ɲɛ fo nin furu in ka kɛ koyi n'a an ne k'i ma ko ne somɔgɔw ka kuma de don Mɔɔ ne si tɛna ma somɔgɔw furu ka de kuma sa. bila i ɲɛ mɔɔ si ma fu de sa n tant mago pis t'o la i mago tɛ ne ka famille ka kuma ne na mago t'i ka famille ka kuma la Elle, elle se prend pour qui celle-là N mako t'i ka famille ka kuma la i bɛ poste fɛn fɛn na à cause de ne Zeneb i bɛ mun kɔ n y'i kɛ fɛn bɛɛ mais mɔgɔ tɛ taa waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya kɔni na n fana b'o f'i ɲɛna mais Zeneb ne hakili la ko ni ne ye kuma silamɛya f'i ye k'o y'a fɔ cogo ɲuman ye e bolo ko parce que k'e ka famille ye ne dɛmɛ n ka baara sɔrɔ k'o b'a to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ diɲɛnatigɛ la k'a sɔrɔ n ma n sara u la ayi i tɛ se ka foyi de kɛ foyi den kelen bon Zeneb mets en tête que nin furu in nin kɛra ka ban wa segin cogo foyi de tɛ yen nɔ n fana b'a f'i ɲɛna n b'a f'i ɲɛna bi i b'o bila i kunkolo kɔnɔna na ko furu in tɛ kɛ ni furu in kɛra n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔ ne y'o de f'i ye kuma daminɛ la n ko mɔgɔ tɛ waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya la Zeynab n bila kana maga n na n bila merci n y'i bila mais Zeynab nin furu kelen in nin bɛ kɛ dɛ fo ni ne sara fo n'a kɛra n su ye sinon nin muso kelen in ne b'a ta n hakili la n ko diyaɲɛ de bɛ ne n'i ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka kuma lakali i ye cogo min na ayi n ma bila diyaɲɛ tɛ yen ni ne ka di i ye i t'i somɔgɔw lamɛn k'a fɔ ko u ye muso ta k'a d'i ma i b'i diyaɲɛmuso de furu Donc ne ka n somɔgɔw ka kuma bila ko e diya kama ne bɛ kɛ fɛn kelen min don kelen ma kɛ ni pɔsi ni mobiliba ni fɛn bɛɛ di e ma i somɔgɔw ka kuma lamɛn rectifie rectifie tɛ ma i ma ne kɛ fɛn dɛ n ba sera somɔgɔw ka sira ye la d'accord mais ne ye n ka kalan de kɛ pour que n ka n ka pɔsi sɔrɔ Zeynab O ni furu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni ne fa tɛ i tugura ne kɔ mun na i ye n utilisé k'an bila i tugu fɛn kama fɛn bɛ n fa bolo fɛn bɛ n ba bolo donc i bɛ ne utiliser i kɛlen ka fɛn sɔrɔ tuma min na i b'a fɔ ne ko fa min ko ko ka muso d'i ma an ka nin kuma yɛrɛ bɛn an yɛrɛ n bɛ kuma kelen de f'i ye n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ taa lahara sɔn ne bɛ taa lahara muso bɛ taa lahara An si tɛ taa lahara wa nin bɛ kɛ an saba bɛɛ ɲɛna k'an bɛn est ce que Abudɛli ka kɛnɛ bon a bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka tila ka taga ka n fa ka i kɛ fɛn ye ka tila k'a fɔ k'e bɛna i ka musofuru ko kuma fɔ ne ye nin tɛ diyaɲɛ dɛ o walayi ne ko jira n na a ka jan ni diyaɲɛ ye ee cɛbakɔrɔ tɛ dɔn ka ban ja cɛ cɛ yɛlɛmabolo ka ca ayi Abudala min tun bɛ ne fɛ nin t'o ye wa a ye nin bɛɛ fɔ n ma ka tila ka taga ka ne fa ka wari to yen ka ne ba ka wari to yen nin furu kelen aa ala fo ni ala de t'a dɔn ko ne y'Abudala dɛmɛ tiɲɛ kama n'o sen jɛ o bolo jɛ nin ko kelen in tɛ yan an b'an sigi an b'a lakali diɲɛ b'a fɔ

N fa ka baara yɔrɔ la kelen an tun jɔ bɛ segin ɲɛ sagada a ka kan an ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye sabula ne n'e ma ɲɔgɔn dɔn ka ca ka mɛn kuma dɔw bɛ yen a bɛɛ tɛ fɔta ye nka adamaden ni dogo ni su y'a dogo a kobaga la nɔgɔlen bɛ taa lahara effectivement donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ ka kan ka caman f'i y'a la yan'a ka kɛ surprise ye mais e bɛ ka ne lasiran ne o kuma mun bɛ yen nɔ non siranya kun tɛ nka n'i ye n lamɛn i bɛ n faamuya Sarata yani ne k'i furu furuko layidu tun bɛ ne ni mɔgɔ cɛ mɔgɔ cɛ ne woloba ka kuma kama n y'ale ta dan sira epi hali ne bɛ baara min na sisan Ala ni olu sababuya de n b'o baara la tile fila na n bɛ k'a ye o ko fana bɛ ka yoboyaba cogo dɔ la a somɔgɔ minnu bɛ baarayɔrɔ la si tɛ k'i ɲɛkɔrɔ jan kɔrɔ nka ne kɔni ta ye n ka n ka baara kɛ n ka n ka sara sɔrɔ nka n ma d'a la nin ko mɛnta don dɛ hali n'ale ma kɛ ko mɛnta ye n bɛ baara dɔw kan n bɛ k'u ɲini sabula n ɲɛ bɛ ninnu na cogo min na nin ko bɛ sɔn ka dan sira la a ka di n ye i ka to n kɔrɔ an k'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye même si ça ne va pas ne ni e de ye dugu kelen mɔgɔ ye ne fa ani e fa olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la tɛnɛ dun ma foyi fɔ ne ye nin ko la yan'a ka se nin ma ne y'a f'a ye nka ko ko de bɛ e ka dɔgɔn k'a ye e ma minɛ ne ye pour que n kana na ale dalakan sɔsɔ n sɔnn'a ma wa i dun fana bɛ ka diya ne ye hali sisan n y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ladamunen ye mɔgɔ faamuyalen ye donc nin ko kɛra cogo min na a kana na bal'i la N'i y'a faamuya a diyara n ye i kana taa yɔrɔ jan yan nɔ dɛ i mago bɛ se fɛn minnu ma o b'i ka cuisine kɔnɔ déjà ne bɛ taa baarayɔrɔ la bɛ ne ka tobi ka bila n'i ye fɛn fɛn tobi ka bila o bɛ diya

dɔ di karamɔgɔ mhm ne nakun tɛ dɔ wɛrɛ ye mhm ne ni dɔ de ye san duuru kɛ ɲɔgɔn fɛ aha a ye n janfa Mm. ka taa muso wɛrɛ nɔfɛ ye ne somɔgɔw ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ nin mhm ne yɛrɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nin mhm an y'a dɛmɛ k'a kɛ fɛn bɛɛ Mm. a kɛlen ka fɛn sɔrɔ Mm. karamɔgɔ a ye ne janfa ka taa Ah. mɔgɔ wɛrɛ furu mhm ne b'a fɛ i ka tasuma da a tɛgɛ kɔnɔ mhm I k'a kɛ ye ko fila diɲɛ k'a fɔ soit i ka kɔmuso labɔ soit ne ka don ɛɛ ayiwa o kuma banna dɔn e y'i bolola hɛrɛ bɛɛ ta k'a don a la a y'e de janfa sisan ka muso wɛrɛ ta e ka laɲini sisan muso wɛrɛ in ka taa walima cɛ in a kana sigi e tɔgɔ la o ko banna i sera sebaga ma E a banna nin cɛ kelen n'a m'e ye a ɲɛ la a ka diɲɛnatigɛ tɛ se ka ɲɛ a bolo n kalela i ɲɛ i bɛ waa tan di saraka gɛlɛn dɔw bɛ yen n'an y'o bɔ i ɲɛ ee cɛ ka ko banna awɔ tant que a bɛ dugu in kɔnɔ e bɛ dugu in kɔnɔ a tɛ lafiya sɔrɔ ni e ma ladon awɔ karamɔgɔ ayi ne na yɛlɛ yiri kan k'a ju tigɛ ni ye ee n ko nin ko banna a banna sira filɛ nin ye n ye sira bɛɛ de ye nin ka ko banna nin cɛ in nin tɛ janfa min kɔfɛ a dan de bɛ kɛ nin ye fo ka taa se a ka saya ma n'a m'e ye a ka diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka ɲɛ a bolo awɔ karamɔgɔ i k'an jigi tugu dɛ ii o banna koyi i ye waa tan min fɔ o filɛ Hmm? aa hmm, nin ko banna nin ko banna nin y'a y'a da yɔrɔ la n bɛ waati damadɔ hali waati jan tɛ nin cɛ i b'a minɛ i b'a don i kaman kɔrɔ k'i sago k'a la bamakɔ yan i y'a faamu nin ko banna pewu e ka taa ko in tɔ bɛ ne ni cɛ in cɛ sira b'i bolo hmm. sira b'i bolo nin ye ko bannen ye n ye nin ko in bila cogoya min na n bɛ nin ta ten k'i sago bɛ sɔrɔ nin ko in na pewu pewu sabula nin cɛ Nin y'a kɛlen ye ka baara sɔrɔ

Zeynab hakili sigi sa ala kama e ka n lamɛn sa n'i ye n lamɛn ɲɔgɔn faamuya

Ne lamɛn ba n'i ye n lamɛn i bɛ n faamuya e ma ne kɔnɔ kuma lamɛn e bɛ ci ci dɔrɔn n lamɛn dɔrɔn i bɛ n faamuya ni lamɛn bɛna mun fɔ tu kuma kelen de don tɛna dɔw fɔ ye tu ko kelen de don Zeynab a ye se ka n faamuya sa ne tɛ se k'i fa n b'a dɔn n ye min kɛ a ma ɲɛ sa mɛ n'i sera ka n faamuya a bɛ diya n ye dɔrɔn Zeynab Zeynab tuma e kɛmɛ ka kɔsɔn de bila i fa baarayɔrɔ la k'u ka fɛn dɔw kɛ kɛnɛ na aw ka mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yan mɔgɔ si tɛ k'a ɲɛkɔrɔ jan kɔrɔ

o kɔrɔ o kɔrɔ de ye ko bi kɔfɛ ne tɛna baara k'u ka baara yɔrɔ la tuguni e o kɛra cogo di e ko dɔ de kɛ aw kɛlɛla i ni jɔn sera ɲɔgɔn ma n ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma ye n y'a f'i ye cogoya min na sogo kumunen o kɔgɔ bɔ man go dɛ ninnu mɛnnen don u bɛ k'an kɔnɔ finalement u sera ka excuse min sɔrɔ nka ala bɛ yen i kana dɛsɛ Baara misɛnninw bɛ yen n bɛ continuer ka olu kɛ yanni ka baara jɔlen sɔrɔ n'ala sɔnna a ma ka e to yan na u bɛ fanga de don min na n bɛ wari bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ baara kɛ cogo o cogo n bɛ baara kɛ di ɲuman an bɛ balo an baw bɛ balo village la wa i ka furaw bɛɛ bɛ kɛ fo ka taa se ni ala ye don min latigɛ n ye bi n bɛ continuer ka baara ɲini fana na kuma yɛrɛ la ne yɛrɛ kunkolo de misɛn ne bɛ ɲɔgɔn na bi i kɛtɔ i ka pezeli tɔ a bɛɛ bɛ continuer kɔmi ko daminɛ don ani banamisɛnninw tɛ ban

Anw bɛ se ka tɛ sigi mɛ o ko dɔn bisimila jitumu bala bala sabali bala a nakan foro wɔrɔ foro wɔrɔ keju yige du jɔnkɛ sew badara alaw taala masa solomana cɛ min bɛ yan o tɔgɔ bɛ yan cɛ min tɛ yan o tɔgɔ tɛ yan nɔ ka laturu saraka ka sira lajɛ bi tile jour ne bɛ taa laban tɔgɔ di ayiwa cɛ ni dusukasi a tɛ ban koyi ha n y'o de f'i ye o n ko cɛ min tɛ yan o de tɔgɔ bɛ yan cɛ min tɛ yan o tɔgɔ tɛ yan n tɛ se ka maa min kun ɲɛnabɔ kan'a ci ma fiye fiyewu ee anw bɛ yan anw bɛ laturu da la san tan ni duuru ɲɔgɔn cɛ wari de b'a diya o n'i ye wari k'a la dɔrɔn a bɛ diya jitumu bala i tɛ tiɲɛ fɔ n ye wa sira ni masaya donc cɛlamɔgɔ bɛ sira la Kamanagan b'a kan a ye nin ko banna ɛ eh, ni wari b'i bolo dɔrɔn na dɔrɔn ka ko ban an y'o de f'i ye an sigi bɛ nin de kɔ yan ka cɛw mago dilan ka musow mago dilan ka denmisɛnninw mago dilan ka makɔrɔbaw mago dilan ni min ni haminanko gɛlɛn nana dɔrɔn k'i mago dilan an sigi b'o dɔrɔn de kɔ yan ayiwa hmm. Pa pa pa pa ni bi taa banni pewu tagama i ka na nin mana pewu ayi n y'o de f'i ye o kɔntɔrɔn e y'anw mɔkɛw mago ɲa wa e y'anw faw mago ɲa ɔhɔn bisimila Sinbo. Allez, Clé. Hey M'a f'i ye ko maa ni samara tɛ don ne ka cɛ bon na wa? Samara bila da la, i ka sɔrɔ ka n'i dantigɛ. Ɔnhɔn, sigiyɔrɔ bɛ yen. Somɔgɔw ka kɛnɛ? Baasi tɛ yen. Denbaya? Baasi tɛ yen. Du kɔnɔnaw? Tɔɔrɔ si tɛ yen. Kɔri baasi t'i la? Alhamdulilahi. Ɔnhɔn, i dantigɛ. Sinbo, n'i y'a ye n ser'i ma, n ma s'i ma basi la. Bamanan ko ni fɛn min maa sen teliya o ka kan k'i da lateliya waati dɔɔnin bɔ ne ye muso furu nka kabini ne muso lajɔra kɔnɔ na ni hɛrɛ farala ne tun bɛ baara kelen min na baara tiɲɛna n bolo u t'a la ko jugu ye dɛ n bɛ so min kɔnɔ n dɛsɛra o sara la ee ayiwa i nana i dantigɛ yɔrɔ la sinbo a ma ban fɔlɔ mhm. a bɛ ka se yɔrɔ la hali n dahirimɛ mhm. o bɛ ka gɛlɛya n bolo mm. sinbo wuli ka jɔ n ye dɛ n'o tɛ n laban bɛ tɔn donko la dɛ kosɛbɛ i sera a fɔ yɔrɔ la wa i sera a ɲɛnabɔ yɔrɔ la nka ko in ne bolo baara gɛlɛn tɛ dɛ sabu la k'a d'a kan k'a daminɛ depuis anw bɛnbakɛw la fo ka na se anw mɔkɛw ma fo ka na se anw faw ma anw faw kɔfɛ anw yɛrɛ ka na sigi golo in kan an bɛ maa mago ɲa de la n'an bɛnna prix min na n'i y'o di ne ma k'a fɔ dɔrɔn i kunko a ɲɛnabɔlen don pewu nka haminan kelen n b'a lajɛ saraka minnu kan ka bɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ s'a kɔrɔ i b'o fɔ tu bisimila tu bisimila jurumu bala bala sabali bala kunubali na n ka forokɔrɔ forokɔrɔ keju yɛgɛdugu jɔnkɛ sew badara alaw tala masa solomana n ko cɛ min bɛ a tɔgɔ tɛ a cɛ min tɛ a tɔgɔ tɛ a ayiwa cɛ ka gɛrɛ n'a kunko ye k'a kunko ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen pewu un un un un ɛ yeli kɛra o an karamɔgɔ sinbo nin ko in nin tɛ baasi ye nka n'i sɔnna dɛ saraka minnu kan ka bɔ ne de kan k'a bɔ waa kɛmɛ ne kan ka saraka in bɔ ni o de ye aa sinbo a man ca i ka baara la dɛ Mhm. nka n y'a f'i ye cogo min na Mm. n bɛ yɔrɔ min na n tɛ baara la n bɛ débrouiller de la hali sisan n'o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ wɛrɛ b'i bolo i bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ n ye Mhm. n'i yɛrɛ bɛ se ka saraka bɔ ka baara kɛ n ye Mhm. sinbo ni tile fila in na tɛmɛna i ka wari bɛ d'i ma janko ne ka se ka n balo sɔrɔ n ka se ka baara ɲɛnama dɔ sɔrɔ ka se ka ni muso ta mhm. donc ni n y'i ka bamanankan laɲini faamuya ne bɛ baara k'i ɲɛ ne baara ɲana kuma min na i bɛ segin ka na ne ka wari di yan yan kuma laɲini t'o ye o don ayiwa an karamɔgɔ n y'o f'i ye an sigikun ye ka maaw mago ɲa de n y'a mɛn problème t'a la problème foyi t'a la n y'a mɛn ni a bɛ kɛ ten i bɛ taa n bɛ sarakaw b'i ɲɛ ni n ye sarakaw b'i ɲɛ ni baara ɲɛna i bɛ na wari di yan o tɛ problème ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ Sinbo kosɛbɛ kosɛbɛ n y'a mɛn n jigi bɛ Ala kan n jigi b'i kan ee n'i sera ne ma ka ban i jigi tugura karamɔgɔ n bɛ sira ɲini o la awɔ sira b'i bolo problème t'a la i bɔra ɲɔgɔn la ka na karamɔgɔkɛ fɛ yen somakɛ fɛ yen ko wari t'e bolo ne ka baara kɛ ka di e ma ɛ maa min bolo nɔ don ne b'a dɔn ɛ ne bolo de ye si don mɔgɔ la ne bolo kelen de bɛ se k'a bɔ mɔgɔ la ni wari t'i bolo n bɛna mun mago dilan ka d'i ma ɛ an bɛ yan wari de kama ɔ ne ka saraka bɔ walahi ne tun ka kan nin yɛlɛma ka nin kɛ fali dɔ de ye parce que nin nana yɛlɛ ne la nka n b'a to yen komi a yɛrɛ ko wari t'a bolo ɛ a ka taa dɔ na baara kɛ ka d'i ma o anw tɛ baara la aw ɲɛ yan wa n'an y'a bɛɛ kɛ juru la an yɛrɛ ka denbaya bɛ balo mun na n y'a bɛɛ mɛn

Ko mɛ mun na u ka kalo damadamanin juru yɛlɛla n y'a ye se k'a fɔ u ye u ka se ka temps di an b'a sara temps min kɔnɔna na u k'u ye temps di tile saba de dilen don an ma an ka yɔrɔ bila u u bɛ faama bila ka na ka an ka minɛnw cɛ saraka ne tɛna se k'o maloya kun dɛ ala e fana e ni latigɛ bi tuguni a farala ala la an ma an bɛ ɲɛ sɔrɔ Nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ tila ka ɲɛ sɔrɔ segin so tan ɲɛ an ka se ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan bi sa fura ni to

Hmm. Hmm. tu bisimila yanfɛ jugu yanfɛ ɲuman ko ne kun wulila ko ka n ka fɛnw to ka kungɛrɛw to so ka tila ka tagabulaw to so ko cɛ min bɛ segin a kɔ kan o de ye cɛ ye cɛ min bɛ bɔ a ɲɛ kan o de ye cɛ ye ne seginnen filɛ fɛn bɛ ka segin ka n sigi n bɛnbakɛ olu bolifɛnw kan n bɛna n sigi nɔ la tuguni dugu wɛrɛ jɛra ka sira lajɛ musow ka sira ka sira lajɛ cɛw ka sira cɛ min bɛ o tɔgɔ bɛ yan cɛ min tɛ yan o tɔgɔ tɛ yan nɔ maa min bɛna ne fɛ bi tile journée la k'o kibaruya sɔrɔ k'o dɔn hmm, laturudenw tiɲɛ fɔ dɛ tiɲɛ fɔ n ye hmm, aa seju muso dɔ bɛ mangosi la o ye kuma bannen pewu ayi n'i ye woro bilenman min saraka baara banna pewu ɔhɔn nba hɛrɛ sira somɔgɔw bɛ di kori baasi tɛ yen nba bisimila N denmuso dɔ di karamɔgɔ n ma na juguman na karamɔgɔ baara ɲana dɛ karamɔgɔ a kɛra yeko fila ye karamɔgɔ a bɛ yaala sen na hali bolifɛn min b'a bolo a y'a bolofɛn feere a ma foyi de y'a la Karamɔgɔ a muso ye kɔnɔma don hakilina dɔ b'i la o ko la o banna o banna pewu sonkala kelen b'o ko ban n'o ye nka yanni i tun ka na i bɔlen kɔfɛ yan n tun ye fɛn dɔ labɛn e kelen kama cɛ in tɔgɔ la nin fɛn min labɛnnen filɛ ni e yɛrɛ tɛ ne tɛ nin di bɛɛ ma sabula nin fɛn bɛ adamadenw mago sa dɛ n'i mago bɛ kojugu min na a fɔ dɔrɔn i ka miseli turu a la ee n'i y'o kɛ n denmuso komi ale t'i labɔ t'i jɔ N denmuso nin de don nin fɛn min filɛ i sigi kana siran n'a tun bɛ fɛn k'i la n tun t'a labɔ ka d'i ma nin fɛn min filɛ nin n'i mago bɛ cɛ in na su n'i mago b'a la tile miseli den kelen n'i y'a ta i b'a turu a la n'i ko ko ka diɲɛ ko o ko kɛ hali n'i ko ko cɛ in ka kɛ munima y'a yɔrɔ la sɔsɔcogo t'a la nin dilanna e kelen de kama nin filɛ nin nin man ɲi nin fɛn in de tɔgɔ ko kabilaci bon n'i bɛ fɛ ka hadamaden mago sa dɔrɔn nin de don nka n tɛ fɛ i ka ɲani ye paseke cɛ ye min k'i la o de kama n ye nin dilan i kama a minɛ n'i bolo fila ye n'i taara ni nin ye haminako min b'i la i b'a fɔ a la ka miseli turu a la cɛ b'a k'i ye kosɛbɛ han ayiwa i ni ce i ni baraji sira ɲini a bɛ bɛn Karamɔgɔ ye min fɔ yan muso la muso kɔnɔma don ne hakili t'o fɔ ye ee n ko den ko in a banna a banna pewu den in a tɛ wolo ne de y'a f'i ye unhun danna n bɛ siran ɲɛ awɔ sira b'i bolo ka se n'i ɲuman ye hun eh, an bɛ yan o de kama o den in kɔni a tɛ sira sɔrɔ fiyewu n bɛ ko o ko kɛ den ko in a kana sira sɔrɔ a bɛ kɛ n y'a fɔ n ye n ko ni n bɔra ka na sɔrɔ ko bɛ n kɔ n bɛ tigɛ aw la maa min bɛ b'i kɔ kan o de ye kɔmɔgɔ ta ye Ne den ayi n b'aw deli a ye n den to n bolo n b'aw deli

Soma Babilen nin di ne ma ko ni ne ye fɛn fɛn fɔ a la k'a bɛɛ bɛ kɛ sisan n'a sɔrɔ Abdala n'a a muso bɛ diya sugu fɛn fɛn la u kɔntannen don ko ni ne ye fɛn fɛn fɔ k'a bɛ kɛ aa ne dun t'a fɛ k'u ye lafiya la dɛ Fo n'a y'a sɔrɔ Abdala ma ne Zeynɛb trompe n'a muso ye, ne ka ko bɛɛ k'a ye san joli joli, ne ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ k'a ye, ko Abdala de bɛ lafiya la, Soma Babilen dun ko ni ne ye miseli turu nin na, ko ni ne ye fɛn o fɛn fɔ a la ka miseli turu a la, k'a bɛɛ bɛ Abdala n'a muso sɔrɔ Abdala bɛ yɔrɔ yɔrɔ sisan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen Ala k'a bɛɛ da Abdala kan lafiya o lafiya bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na Ala k'a bɛɛ da Abdala kan Abdala ka sigi a sentigɛ fila kan Abdala muso kana ɲɛ suma kuma tɛ Abdala yɛrɛ ma fɛn fɛn bɛ diɲɛlatigɛ la ko tɔɔrɔ don yarabi Ala Ala k'a bɛɛ da Abdala

na bolo nɔ ka di dɛ yɔrɔ o diyara n ye ne dun bɛ tɛmɛ yan tuma caman n b'i kɔlɔsi yan ka caya dɛ ee Mhm. e dun bɛ a mɛnna dɔɔni dɛ i b'a sɔrɔ bi min kɔngɔ kɔngɔ de y'i minɛ bi Mhm. n'o tɛ n bɛ a mɛnna dɔɔni yɛrɛ a bɛ san caman bɔ yɛrɛ de Mhm. Mhm. ne dun tɛmɛ sira bɛɛ ye yan dɛ ayi kɔngɔ ma deli k'i minɛ ni bi tɛ o kɛ cogo di don bɛɛ n'a dugusajɛ kan dɛ siga t'o la tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ man ɲi Ani tora ka ji dɔ bila i kɔrɔ ee denmisɛnnin ma bɔ ni ji ye fɔlɔ ji san ma an na to k'an kɔnɔ fa yan siga t'o la ji bɛ kɛ yan mɛ u ma bɔ ni komi minɛn bɛɛ ma bɔ kosɛbɛ dɛ o de don n'o tɛ ji bɛ kɛ yan ni cɛ nana n b'a ci ka taa ji ta a bɛ ka ji di n'ala sɔnna

Ne bolo ale ye telefɔni ta de ye o ee masa lawuli koyi ala ne fa fo n'i yafara ne ma koyi ne ba fana ni gɛlɛya dɛ ne ma telefɔni y'a bolo ka kule dɔrɔn ko tigi